ọ bụ nwoke eke nwoke oye nwoke afọ nwoke nkwọ nwa mgbeke nwa mgbe oye nwa mgbe afọ nwa mgbe nkwọ na-eri nni nlọ taata ọ ya afụ ekpele a nni nlọ apụọna ị gaghị erizi nni nlọ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ a na-enye gị na nlọ mere na ngozi gị na-edelay a sị na taata na o biele a sị na chi gị ya enye gị breakthrough nye gị open door nye gị success nye gị o ya eweta gị congratulation ke mma dịrị nwaanyị mma ka m gọlụ gị ọfụma ka m gọlụ n'isi m gọọ n'isi ụmụ m gọọ n'isi ezinụlọ sị na ọ ya adịrị ha na mma ihe a bụ ọfọ abalị taa ka m na-agọrọ unu ihe m ji ekpe ekpele abalị a ebido m ya yesterday being 21 taa bụ 22 ihe mmemme ya bụ 4 days for ndị na-eri nri nlọ complain karịrị ka ị bụ nwaanyị ma niile na-eri nri nlọ a sị nke ị na-afụ ekpele na ị gaghị erizi nri nlọ lot of you people self na-abụ e nyecha unu nri nlọ ụfọdụ dị ime ime ha apụọ ụfọdụ na-achọ nwa agaghị amụta nwa a lot of things a na-enye unu na nri nlọ unu na-eri life a mmeleketa ụfọdụ sị na ha lọrọ nlọ ebe ha na-ata anụ na nlọ eh? ihe adịghị gasị mma na-enye unu poison na nlọ a na-enye ị na-eri ihe ekwesịghị ka i rie na nlọ I've told you people make sure ị fụ na your spiritual life dị active ekwesịghị ka mmụọ ọjọọ maọbụ mmadụ ọjọọ suppressịa gị na mmụọ a suppress chazie gị na mmụọ ị pụtazie n'ife na-aya oge ọbụla ị nọ na hospital anyị akpọkuo chukwu kpọkuo aja ala kpọkuo mmụọ mụ na ha so kpọkuo mmụọ nọ n'obi a sị na ọ kwa candle ka anyị nwere tii incense ọ bụ nwoke eke nwoke oye nwoke afọ nwoke nkwọ nwa mgbe eke nwa mgbe oye nwa mgbe afọ nwa mgbe nkwọ na-eri nni nlọ taata ọ ya afụ ekpele a nni nlọ apụọna ị gaghị erizi nni nlọ ihe ọ bụla bụ ihe ọjọọ a na-enye gị na nlọ mere na ngozi gị na-edelay a sị na tata na o biele a sị na chi gị ya enye gị breakthrough nye gị open door nye gị success nye gị o ya eweta gị congratulations the universe will congratulate you universe will congratulate you Eh, ụfọdụ ego ada anọdụ n'aka ego ya anọdụ gị n'aka ndị ọ na-eme akpakọtacha aghasa generational curse ihe e mere eme ihe si ebe nna gị a sị na tata ka o biri lot of people complain na oge ọbụla ha na-alọ nlọ ka ha ka nọ na secondary school ma ndị n'obodo oyibo na-alọ nlọ ka ị ka nọ na secondary school ọ ka ị ka nọ n'ụlọ kara nka na-alọ nlọ ọjọọ nlọ ọjọọ niile a na ọ pụọna nlọ ọjọọ niile a ka ị na-alọ ka ị ka nọ na secondary school a sị na ị gaghị alọzie ife ọbụla bụ coven ọbụla a na-akpọ afa gị wee na-amanipulate gị a sị na tata na o bigo ọ bụ ndị amoosu ọ bụ amoosu nwoke amoosu nwaanyị a sị na tata na ya nwa bụ nwaanyị na-ata gị amosu eji ana ezere mmiri nwoke na-ata gị amosu na-eji ana ezere mmiri ndị na-ejere gị ije ọjọọ sị na ị gaghị akpata ụfaba ego ha ya eji ana ezere mmiri a sị na ọ ya adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka m gọrọ gị ọfọma ka m gọrọ n'isi m gọọ n'isi ụmụ gọọ n'isi ezinụlọ sị na ọ ya adịrị ha na mma gọọ n'isi ụmụazị niile na-alụ ọrụ ọ ya adịrị ụnụ mma o nweghị ihe mekata na ọnwa August a gwụrụ ka ị ghara inye testimony na page m ngozi ya bụ nke gị akụ ya bụ nke gị ụba ya bụ nke connection open door ọnụ kwuru njọ ya ekwu mma n'isi gị ọnụ gburu ogili asọ ya esoro ogili lacha ee a sị na onye sị na ya agba aka na tọọlụ oyibo na onye dị otu a bụ ihe ya agba aka na tọọlụ oyibo ihe emepụta ife afụla anya n'afa n'afa chukwu na aja anị igbo na ndị mmiri na chi anyị ise o nwee onye ọbụla ndụ ya gwụrụ agwụ tata m na-agọ ọfọ a nna m chukwu okike abịama na-etiri gị ndụ n'elu ndụ tiri gị ndụ n'elu ndụ onye ọbụla ya eme travel n'izu ụka na weekend okporo ụzọ ya elubere gị isi ndị sị gị bye bye ya asị gị nnọọ ee asị na ọ ya adịrị nwoke mma ọ ya adịrị nwoke mma ọ ya adịrị nwaanyị mma ọ ya adịrị onye ukwu mma ọ ya adịrị onye nta mma n'afa chukwu na aja anị igbo na ndị mmiri na chi anyị ise